Fáilte romhaibh a dhaoine uaisle, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Ar dtús, ba mhaith liom buíochas a thabhairt do Seanán Mac Aoidh sa tSeanbheairic ar an Fhál Carrach as cuireadh a thabhairt domhsa a bheith páirteach ins an tsraith imeachtaí seo ag déanamh comóradh ar bhreith Cholm Cille míle cúig chéad bliain ó shin. Cluintear trácht go minic ar chuid áilleacht cuid cnoic agus gleanntáin Thír Chonaill, agus i dtaiscidh go cúramach i measc na gcnoc seo. Tá saibhreas stair agus seanchais fágtha i dtaiscidh dúinn, mar oidhreacht ó na glúnta a chuaigh romhainn. Mise Gearáidín Breathnach, nó Gearáidín Neidí Frainc Nic Grianna as Tóin an Bhaile. Agus tá mise ag gabháil a inse cúpla scéal daoibh fá Cholm Cille. Seo scéaltaí a chuala mise ag glúin m'athara nuair nach raibh mé amuigh ar seabhac. Chuir siad faoi dhraíocht mise agus tá siad liom i rith mo shaoil agus tá súil agam go mbainfidh sibhse an sult céanna astu.

agus a loth go seascair ar fhascadh na gcnoc. Lean siad an tseilg. Ach ní rabh i bhfad go dtug Conall fá dear go raibh rud inteacht cearr. Ní raibh an chonairt ag fáil greim ar ainmhí ar bith. Carria, gearria ná coinín. Go fiú na cearca fraoigh. Shílfeá go raibh siad ag sleamhnú fríd a gcuid fiacla. Bhí a fhios aige nach raibh rudaí mar ba chóir. Stad sé den tseilg agus scairt sé lena chuid draoithe agus d'aithris seisean an scéal daofasan mar d'aithris mise daoibhse. D'imigh siadsan, agus ní raibh i bhfad nuair a chuir siad a gcuid comhairlí in aigne a chéile, gur phill siad ar ais agus gur inis siad dó. Áit uasal atá sa ghleann seo, agus saolófar leanbh ann do dhuine de do chineadh féin, a mbeidh cumhachtaí speisialta aige. a mbeidh iomrá mór leis, agus go mbeidh sé ar dhuine de na daoine is tábhachtaí a tháinig chun an tsaoil i gCúige Uladh riamh. Go mbeidh cosaint i gcónaí sa ghleann seo ag ainmhithe sléibhe agus éin na spéire, ag daoine a bheidh ar a seachnadh, a mbeidh foscadh nó dídean a dhíth orthu. Is ar ndóighe bhí an ceart acu. Nó ba Gartán an t-ainm a bhí ar an ghleann seo agus ar an loch. Agus ba insa ghleann thiar, in áit bheag a dtugann siad Ráth Cró air. Ar an seachtú lá de mhí na Nollag sa bhliain cúig chéad fiche is a haon, a tháinig an leanbh 'un tsaoil. Mac d'Fheilimí agus dena bhean Eithne. Anois, bhí Feilimí 'na mhac ag Feargus, bhí Feargus 'na mhac ag Conall Gulban, agus bhí Conall Gulban 'na mhac ag Niall na Naoi nGialla. Agus ar a' dóigh sin dó, labhair siad an fhírinne, ba duine dena chineadh féin a bhí ann cinnte. Is iomaí duine a deir gur ar leac na cumhaí a tháinig an leanbh seo 'un tsaoil, ach chuala mé féin a riamh ins na scéaltaí béaloideas gur i Ráth Cró, atá thart fá míle ar shiúl ó leac na cumhaí, a tháinig sé 'un tsaoil. Anois, tá a chuid cumhachtaí féin ag an leac seo. Deirtear, má luíonn tú ar an leac, go bhfágfaidh an chumhaí tú agus gur sin an fáth a bhfuair an leac seo a hainm. Ach tógadh an gasúr beag seo i nGartán lena mháthair agus lena athair agus an chuid eile den teaghlach. Gasúr beag deas a bhí ann, gasúr rua, agus baisteadh Criomhthann mar ainm air. Lá amháin, nuair a bhí sé ceathair nó cúig de bhliana, agus é amuigh ag déanamh cuideachta thart bruach na locha, mar ba ghnách leis a dhéanamh go minic, d'imigh sé leis suas cionn na locha agus fuair sé é féin thall ar an taobh eile. Anois, bhí seo crosta air. Bhí sé ró-chontúirteach, ag gasúr beag dá aois. Bhí an tráthnóna ag teacht. agus chuala sé a mháthair ag scairtigh ar an taobh eile den loch. Shiúil sé leis síos ag tarraingt ar an loch. Bhí a fhios aige go raibh sé ró-fhada, a bhealach a dhéanamh thart ceann na locha le fáil anonn 'na bhaile, nuair a bhí sé thíos ag bruach an uisce. Bhí an ghrian toisithe ag dul síos i gcúl na gcnoc, agus bhí sí ag lasadh suas uachtar an uisce mór gorm. Amuigh i lár na locha chonaic sé an t-éan mór ríoga seo ag snámh thart go díreach ann, eala mhór bhán. Choimhéad sé tamalt í, bhí sé ag éisteacht leis an uisce ag lapadán in éadan na gcloch agus dar leis féin, Mur bhfuil an t-uisce ach ag teacht go dtí an bolg ar an éan sin. Bheinnse ábalta siúl trasna. Ní thig leis go bhfuil sé chomh domhain sin. Amach san uisce leis. Agus achan am ar thóg seisean a chos le coiscéim a ghlacadh, nocht aníos go huachtar an uisce cloch an dóigh a raibh sé ábalta seasamh air. agus achan coiscéim dár ghlac seisean trasna go dtí go raibh sé ar an taobh eile den loch, tháinig na clocha seo aníos go huachtar an uisce. Agus sin mar fuair sé anonn go dtí an taobh eile den loch. Anois, má tá tusa i nGartán, tráthnóna deas sa tsamhradh go díreach roimh luí gréine, agus tú thíos ar bhruach na locha, go háirithe má tá sé i ndiaidh triomlach mór a dhéanamh. Tchífidh tú na clocha seo ag gobadh aníos as an uisce, agus sin cuid coiscéimneacha Cholm Cille ag dul trasna na locha, nuair nach raibh sé ach ina ghasúr bheag. Ní raibh sé i bhfad 'na dhéidh sin go dteachaidh sé ar altranas go Doire Eithne nó go Cill Mhic nÉanáin mar tá sé ainmnithe an lá atá inniu ann ag manach darbh ainm dó Cruithneachán a bhí ag obair insa mhainistir ansin. Is gasúr beag cliste a bhí ann. Bhí dúil mhór aige san fhoghlaim, agus chaith na manaigh cuid mhór ama ag inse scéaltaí dó agus ag foghlaim dó an dóigh le léamh agus scríobh. Agus tá sé ráite gur ghnách leis a bheith sa chisteanach nuair a bheadh siad ag déanamh aráin, agus gur ghnách leis na manaigh, na leitreacha a ghearradh amach as an taos dó, agus teispeáint dó goidé an dóigh le iad a dhéanamh é fhéin. Achan tráthnóna bhí cead aige a ghabháil amach agus tamalt a chaitheamh, ag déanamh cuideachta leis na páistí thart amuigh den mhainistir. Bhí dúil mhór ag na páistí anseo, nó bhí dúil acu ag déanamh cuideachta leis, agus fosta, Ba mhaith leofa a bheith ag éisteacht leis na scéaltaí deasa a bhí aige, a bhí na manaigh a fhoghlaim dósan. Ach ba bhreá leis cuid mhór ama a chaitheamh istigh sa séipeal beag a bhí go díreach ag taobh an mhainistir. Agus d'éireochadh siad tuirseach ag fanacht leis. Agus tráthnóna amháin bhí siad ina suí thart amuigh agus iad ag fanacht leis a theacht amach, agus thoisigh siad a scairtigh, Colmán na Cille! Colmán na Cille! Goidé do bharúil nach raibh an seanmhanach ag siúl thart amuigh agus chuala sé iad. D'éist sé leofa agus dar leis, do bharúil an ba comhartha ó Dhia atá ann, gur chóir a ainm a athrach. agus de réir mar a bhí sé ag smaoitiú air, bhí sé ag ráit leis féin, nach deas a fhóireas an t-ainm sin dó. Colmán na Cille. Chuaigh sé fhad lena mhuintir agus chuir sé ceist orthu, an mbeadh lá ina éadan acusan dá n-athróchadh siad a ainm, agus dúirt siadsan nach mbeadh, agus ar an ábhar sin, ní bhfuair an gasúr beag sin aon ainm ón lá sin amach ach Colmán na Cille nó mar deir muidinne an lá atá inniu ann, Colm Cille. Chuaigh na blianta thart agus lean sé ar aghaidh lena chuid léinn. Bhí iomrá mór lena chuid naofacht. D'fhoghlaim sé achan rud fán mhanachas agus rinneadh déagánach de. Lá amháin nuair a chuaigh sé ar cuairt síos go Mainistir Fhionáin i Maigh Bhile, d'aithin sé go raibh na freastalaithe cineál fríd a chéile. agus nuair a hinsíodh an scéal dó fuair sé amach, go raibh Naomh Fionnán réidh le Aifreann a léamh agus nach raibh fíon Aifrinn ar bith fágtha acu, ní thearn sé ach breith ar chorn a bhí thall ar phreasairíum. Thug leis amach é go dtí sruthán a bhí taobh amuigh den mhainistir, Líon sé suas an corn, choisric sé é agus thug isteach ar ais é agus d'fhág ar an altóir é. Agus thiompaigh an t-uisce isteach ina fhíon agus bhí sin curtha síos mar cheann de na chéad míorúiltí a rinn sé ina fhear óg. Má bhí iomrá ar Cholm Cille as a chuid míorúiltí, bhí iomrá air fosta as a chuid mallachtaí. Agus tá mé ag dul a inse scéal beag daoibh anois. A bhaineas leis an Ghaeltacht Láir, Baile na Finne. Agus sé an t-ainm atá ar an scéal ná Loch na mBradán. Lá amháin nuair a bhí Colm Cille agus seachtar nó ochtar de na manaigh óga amuigh fríd na sléibhte, Bhí siad ag teacht isteach fríd Bhaile na Finne agus anuas ag tarraingt ar Charbad. Thóg Colm Cille a cheann agus chonaic sé teach beag deas thall ar an taobh thall den loch a dtabharann siad Loch na mBradán air, atá go díreach suite os cionn an Charbaid. Bhí bean a' tí ina seasamh amuigh agus í ag sileadh pota préataí. Nuair a chonaic sí scaifte na bhfear ag tarraingt uirthi. 'Nois d'aithin sí Colm Cille agus bhí a fhios aici go mbeadh siad ar lorg bídh. D'fhag sí an pota 'na diaidh agus isteach chun toí léithi chomh tiubh géar agus thiocfadh léithi.

Beidh siad isteach chun a ndinnéar tráthnóna agus ní thig liom an bradán a thabhairt do na fir seo nó ní bheidh greim sa teach ina gcuid árthaí fá choinne. Anois nuair a thóg sí a ceann, cé bhí 'na sheasamh sa doras ach Colm Cille. Bheannaigh siad dá cheile agus chuir sé ceist uirthi, an dtiocfadh leofa greim bídh a. Ó, thig agus fáilte, ar sise. Rannfaidh mé pota na bprátaí tá mé 'ndiaidh thógáil den tinidh libh agus bheirfidh mé babhal bláithe d'achan fhear. Anois, níor shásaigh seo Colm Cille. Bhí sé ábalta boladh an éisc a fháil sa teach. An dtiocfadh leat, ar seisean, cupla greim beag éisc a thabhairt dúinn?

Tchím, ar seisean. Shuigh siad thart, rann sí amach na préataí, thug sí babhal bainne d'achan fhear acu agus d'ith siad suas. Nuair a bhí a gcuid ite acu, d'éirigh siad ina seasamh, thug siad buíochas duithe, agus nuair a bhí Colm Cille ag dul amach ar an doras, thiompaigh sé thart agus arsa seisean, Mura bhfuil beathach éisc faoi chreataí an tí seo inniu, go mbeidh ceann ann achan lá go ceann bliain. Agus má tá, nach mbíonn aon bheathach éisc insa loch sin thíos ná faoi chreataí an tí seo, a dhá lá a éileamh, a Sibh. Anois a chairde tchí sibh caidé mar bhí sé ábalta mallacht a chur chomh maith le beannacht a thabhairt. Tá mé ag gabháil a inse scéal beag eile daoibh anois agus seo ceann eile fá mhallacht a chuir sé, a deireann siad, fád Cholm Cille. Lá amháin, nuair a bhí sé amuigh fríd na sléibhte, rud a ba ghnách leis a dhéanamh go minic, ba mhaith leis imeacht leis fhéin agus troscadh agus guí. Ach an lá seo, bhí sé ag siúl amuigh fríd an phortach, agus caidé do bharúil nach tháinig an namhaid air, agus lean siad go géar sa tóir 'na dhiaidh. Anois, Choinnigh sé ag gabháil fríd cnoic agus gleanntáin go dtí go dtáinig sé isteach go dtí áit a rabhthar ag baint mónadh. Agus fuair sé é féin thíos ar urlár na mbachtaí. Bhí sé ina sheasamh thíos agus bhí cuid de na bachtaí seo, a bhí trí fhód ar doimhne. Ní raibh fód ar bith fágtha agus ní raibh sé ábalta fáil amach. Ar ndóigh bhí an namhaid ag tarraingt air. Agus bhí sé thíos agus é ar a dhícheall ag iarraidh a bheith ag teacht aníos taobh an bhachta, ach ní raibh sé ábalta. Agus sa deireadh, nuair a bhí an namhaid go díreach réidh le greim a fháil air, deirtear gur éirigh sé cúig nó sé troithe in airde sa spéir. D'imigh sé ar thoradh a sheanrása. agus fuair sé ar shiúl orthu. Ach ón lá sin amach, d'fhág sé de fhiacha ar dhuine ar bith a bhfuil ag gearradh mónadh, gan a bheith róshantach agus i gcónaí dhá choiscéim a chur ar aghaidh an bhachta, sa dóigh go mbeadh duine ar bith a bhí thíos ar urlár an bhachta ag iarraidh fáil go dtí'n t-uachtar. go mbeadh siad ábalta an dá áit seo a bhean sin, go mbeadh siad ábalta a theacht aníos go gasta go droim an bhachta. An máigeas i na trí naomh is mó a raibh iomrá orthu ná Naomh Pádraig, Naomh Bríd agus Naomh Colm Cille. Agus tá a gcuid staire agus seanchais féin ag baint le hachan duine acu. Mar shampla, Naomh Pádraig, ar ndóighe, tá Lá Fhéil' Pádraig ainmnithe ina dhiaidh, an seachtú lá déag de mhí Mhárta. Agus ar ndóighe tá iomrá mór leis an tseamróg, agus goidé mar a bhí sé ag teagasc na Críostaíochta do dhaoine. Ansin shuigh muid go dtí New Bridge agus tá a lá féin á n-imní né New Bridge, lá ar Bríde, a chéad lá dá ndearadh. Tá brat agaibh Bhríde againn agus cás agaibh Bríde. Agus ansin shuigh muid fhad le naomh Colm Cille. Agus tá a lá féin aigesean, an 9ú lá de mhí Mheithimh. Agus tá turais i gcuid mhór áiteacha fá na choinne, ach tá turas a bhfuil iomrá mór leis i nGleann Cholm Cille thiar achan bhliain. Tá rud eile ag Colmcille, tá úir Ghartáin aige agus úir Thoraí. Anois, deirtear gur Colmcille a choisric an áit a bhfuil an úir i dToraí tógtha agus tá iomrá mór leis sin le luchógaí móra a choinneáil ar shiúl. Agus ansin tig tú go Gartán agus tá úir Ghartáin agat. Agus ar ndóigh deir siad má tá úir Ghartáin sa teach agat, nó ar iompar leat, go mbeidh tú sábháilte ar thinidh, ar bháthadh agus ar bhás a fháil gan sagart. Agus is dóiche an ceann is tábhachtaí uilig go léir ná má tá bean ansin a bhfuil tinneas uirthi agus leanbh ag teacht chun an tsaoil, deir siad má chuireann tú cúpla grabhróg bheag Den úir isteach ina béal, nach mbeidh piantaí ar bith uirthi. Ins an scéal seo, seo míorúilt eile atá curtha síos do Cholm Cille. Deirtear nuair a bhí sé ina fhear aosta, agus é ar cuairt ar Ráth Cnó thuas i nGartán, ag a mhuintir, Nuair a bhí sé ag siúl leis anuas chois na locha, thug sé fá dear go raibh an áit iontach tirim. Shiúil sé leis anuas fríd an ghleann agus sé an rud a bhí ag cur isteach air go raibh sé ábalta na hainmhithe ins na páirceanna a fheiceáil ag fáil bháis den tart, eallach agus caoirigh. Nuair a tháinig sé fhad le bun an ghleanna, D'amhanc sé suas ar ais ar an loch agus bhí Loch Gartáin ag dul ó bhruach go bruach. Thóg sé in airde a lámh dheas agus arsa seisean, Lean orainn! Rinne sé seo an darna huair agus shiúil sé leis. is i bhfaiteadh na súil. Thoisigh an t-uisce a shileadh amach as an loch. Líon sé na srutháin agus na díogacha. Choinnigh sé ag teacht agus ag líonadh go dtáinig sé go Doire Eithne nó go Cill Mhic nÉanáin. Choinnigh sé ag gabháil agus shiúil sé leis agus níor stad sé agus níor amhanc sé thart. go dtí go raibh sé thíos i Ráth Mealtain. Deirtear gur sin an lá a chruthaigh Colm Cille an abhainn a dtabharann siad an Leanainn uirthi, nó mar a deir sé féin, lean orainn. Agus tá an abhainn sin le feiceáil ag duine ar bith a shiúlas anuas as Gartán go mbeidh tú thíos i Ráth Mealtain ón lá sin go dtí an lá inniu. Le deireadh a chur le mo scéal, tá mé ag gabháil a inse daoibh, fá bhrionglóideach nó fá aisling a deir siad a bhí ag Naomh Fionán, agus sé an léamh a bhí aige air ná go bhfaca sé dhá ghealach ag éirí sa spéir, gealach amháin ar dhath an óir agus an ceann eile ar dhath an airgid. An ghealach a bhí ar dhath an óir, d'éirigh sí agus shoilsigh sí go lonrach os cionn Chúige Uladh, agus rith an bhealaigh anonn go cósta na hAlban. Gealach an airgid, d'éirigh sise sa spéir agus shoilsigh sí go lonrach ar an tír ó Chluain Mhic Nóis síos. Sé an léamh a deir siad a bhí ag Naomh Fionán ar an scéal Ná go gealach an óir gurbh é sin Colm Cille Gur shoilsigh sé go lonrach ar Chúige Uladh agus ar Albain Anois tá's againn go dteachaidh sé go dtí cuid mhór tíortha agus áiteacha Go bhfuil scéaltaí go leor scríofa agus inste fá dtaobh dó. agus le cuidiú Dé, go mbeifear ag inse scéaltaí ar feadh míle cúig chéad bliain eile. Bhain mise sult as na scéaltaí seo a roinnt libhse, tá súil agam gur bhain sibhse sult as a bheith ag éisteacht leofa. Slán go fóill.